Chapter 18 Chombo chinatha kupangidwa Kubadwa kwa Yakobo ndi Yosefe kutchulidwa Gulu likunyamuka kupita ku dziko la lonjezano Ana aamuna a Ishumaeli alowa m'gulu la mwano ndi loukira Nefai anamangidwa ndi zingwe ndi azibale ake omwe Ndipo chombo chinabwezeredwa m'mbuyo ndi mphepo ya namondwe woopsa Nefai amasulidwa, ndipo chifukwa cha pemphero lake mphepo ya namondwe inasiya. Anthu onse anafika ku dziko la lonjezano. Izi zinachitika mzaka za 591 kukafika 589 BC, Yesu Khristu asanabadwe. Vesi 1, Ndipo zitatha izi azibale anga analambira Ambuye. ndipo ananyamuka nane limodzi, ndipo tinapanga matabwa mwaluso kwambiri, ndipo Ambuye amandiululira ndi kundiunikira pafupi pafupi za kapangidwe kake ka matabwa a chombocho. Vesi 2, Koma ine, Nefai, Sindinapange matabwa monga mmene anthu ambiri anaphunzirira, kapena kumanga chombo monga momwe anaphunzirira anthu ambiri, koma ine ndinamanga chombocho potsata zonse zomwe Ambuye amandiuza ndi kundionetsa. Chotero inali nzeru ya mwini wake Mulungu osati ya anthu. Vesi 3, Ndipo ine, Nefai, ndinakwera ku phiri pafupi pafupi kukapemphera kwa Ambuye, kotero Ambuye anandiwonetsa ine zinthu zazikulu, vesi 4, Ndipo nditamaliza kupanga chombo chija potsata dongosolo la Ambuye, azibale anga anayamikira kuti chombocho chidamangidwa bwino ndiponso mwa luso lapamwamba kwambiri. Chotero iwo anadzichepetsanso pamaso pa Ambuye. Vesi 5, Ndipo mau a Ambuye anadza kwa bambo anga, kuti tinyamuke ndi kukalowa mu chombo, vesi 6, Ndipo m'mawa mwache titatha kupakira zonse, zipatso zambiri ndiponso nyama yambiri, ndi uchi wambiri kuchokera m'chipululu. ndi zinthu zinanso zambiri zomwe Ambuye anatilamulira kuti titenge, tinakakwera chombo ndi katundu wathu yense komanso mbewu zathu zonse tinali nazo, ndi kuti yense malingana ndi msinkhu wake ndi kukula kwake. Chotero tonse tinakwera chombocho ndi azikazi athu ndi ana athu. Vesi 7, Tsopano bambo athu anaberekanso ana ena aamuna awiri m'chipululu. Wamkulu anamutcha Yakobo ndi wamng'ono Yosefe. Vesi 8, Ndipo tonse titalowa m'chombocho ndi zinthu zathu zonse monga momwe tinalamulidwira, tinalowa panyanja ndipo chombocho chimakankhidwa ndi mphepo kulowa ku dziko la lonjezano, vesi 9, Ndipo titayendetsedwa ndi mphepo kwa masiku ambiri, taonani, azibale anga pamodzi ndi ana aamuna a Ishmaeli, ndi azikazi awo anayamba kukondwerera, mwakuti anadzayamba kuvina ndi kuyimba, ndi kumalankhula mwamwano, Inde, mwakuti iwo anaiwala kuti ndi mphamvu yanji imene inatibweretsa kumaloko. Inde, iwo anachita mwano waukulu ndi woopsa. Vesi 10, Ndipo ine, Nefai, ndinayamba kuopa kwambiri kuti Ambuye adzayamba kutikwiyira ife ndi kutikantha tonse chifukwa cha mphulupulu zathu, ndi kuti tonse titha kumezedwa ndi nyanja. Chotero ine, Nefai, ndinayamba kuwayankhula azibale anga modekha kwambiri, koma, taonani, iwo anakwiya nane nati, Sitidzalola kuti mng'ono wathu akhale wotilamulira ife. Vesi 11, Ndipo azikulu anga Lamani ndi Lemueli anandigwira ndi kundimanga ndi zingwe, ndipo anandichitira ine nkhanza zazikulu. mpakana kuti Ambuye anakhudzidwa ndi chochitikacho kotero anaona kuti aonetse mphamvu yawo mu kukwaniritsa mawu awo amene anawalankhula okhudza ochimwa. Vesi 12, Ndipo iwo atatha kundimangirira ine kufika kuti sindinathe kusuntha nkomwe, choongolera cha pa ulendo wathu chimene Ambuye anatiikira kuti chidzititsogolera chinasiya kugwira ntchito, vesi 13. Chotero popeza iwo sanadziwe kuyendetsa chombocho, sichinayende. Ndipo mwadzidzidzi panauka chimphepo chachikulu. Inde, panali namondwe panyanjapo, chifukwa cha mphepo yaikulu ndi yowopsa. Ndipo tinabwezeredwa m'mbuyo pamtunda woyenda masiku atatu, ndipo anthu aja anaopa kwambiri kuti mwina atha kumezedwa ndi nyanja. Angakhale zinali chomwecho, iwo sanandimasule ine. Vesi 14, Koma tsiku lachinayi, titabwezeretsedwabe m'mbuyo, mphepo ya namondwe inakulakulabe kwambiri, vesi 15, ndipo ife tidatsala pang'ono kumezedwa ndi nyanja. Ndipo titabwezeredwa m'mbuyo kwa masiku anayi, azibale anga aja anayamba kuwona kuti Mulungu wawaweruza iwo, ndipo anayenera kuti afe ngati salapa machimo awo. Choncho iwo anabwera kwa ine ndikundimasula zingwe m'manja ndi m'miyendo anandimanga muja. Koma malo onsewo anali atatupa zedi ndipo ndinali wazilonda. Vesi 16, Komabe ine ndinapitiriza kukhulupirira Mulungu wanga, ndipo ndinayamika iye tsiku lonselo, ndipo sindinang'udzepo kwa Ambuye chifukwa cha zomwe ndidakumana nazo. Vesi 17, Tsopano bambo anga Lehai adanena zinthu zambiri kwa azibale anga. angakhale kwa ana aamuna a Ishmaeli. Zachisoni, m'malo momvera langizolo, iwo mpamene anatulutsa chiwopsezo chawo kuti, Wina aliyense asakhale mneneri wanga. Ndipo makolo anga, iwo pokhala okalamba, ndipo iwo pakukhala nacho chisoni chifukwa cha khalidwe la ana awo, anakhazikitsidwa pansi. inde, kufikira kuti anadwala, vesi 18, Chifukwa cha chisoni ndi chifundo ndi mphulupulu za azibale anga, iwo anatsala pang'onong'ono kutsikira kuli chete, inde, anthu okalambawo ndithu adakafa, ndipo manda awo akanakhala m'madzi momwemo, vesi 19, Ndipo Yakobo ndi Yosefe, pokhala iwo ochepetsetsa, Amafunikira chisamaliro chachikulu. Anali nacho chisoni chifukwa cha ziphinjo zimene mayi wawo amadutsamo, ndipo ngakhale mkazi wanga ankalira ndi kupemphera pamodzi ndi ana anga, izi sizidasinthe mitima ya azibale anga kuti andimasule ine. Vesi 20, Ndipo panalibe mphamvu ina iliyonse yoposera mphamvu ya Mulungu imene ikanatha kufewetsa mitima yawo, kotero kuti iwo, ataona kuti atsala pang'ono kumezedwa, analapa nandimasula ine. Vesi 21, Ndipo atatha kundimasula ine, taonani, ndinatenganso mlozo, ndipo unagwira ntchito monga mmene ndinkafunira ine. ndipo ndinapemphera kwa Ambuye, ndipo nditatha kupemphera, mphepo ngakhalenso namondwe zidaleka, ndipo panyanjapo panali bata lalikulu. Vesi 22, Ndipo ine, Nefai, ndinayendetsa chombo chija, ndipo tinayendanso molunjika ku dziko la lonjezano. Vesi 23. Ndipo titayenda kwa masiku ambiri, tinafika ku dziko la lonjezano, ndipo tinapitabe chitsogolo, ndipo tinamanga mahema athu, ndipo tinalitcha dzikolo dziko la lonjezano. Vesi 24, Ndipo tinayamba kugaula nthaka, ndi kudzala mbewu zathu zonse zimene tinachoka nazo ku dziko la Yerusalemu, ndipo mbewuzo. Zinakula bwino kwambiri kotero tinadalitsika koposa, vesi 25. Ndipo pamene tinkayenda m'chipululu cha dziko la lonjezano, tinapeza kuti munali nyama zakuthengo za mitundu yonse, monga ng'ombe zazikazi ndi zazimuna zokoka ngolo, abulu ndi hatchi, mbuzi zoweta, ndi zakutchire ndipo kunali nyama zosiyanasiyana zoti anthu athe kugwiritsa ntchito ndipo tinapezakonso miyala yosiyanasiyana monga golide, siliva ndi ina ya kopa.